Maliba TV jabaraninso filɛbagaw aw danse bi alamisa zuye kalo tile mugan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Maliba TV ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan kunnafoni dabɔ la an bɛ taa AGEFAU maaw ni duguma kalanso ni sanfɛ kalanso maaw ka kunnafoni dakun na ni olu jɛra ka baara dɔ bolonɔ bila kɛ Ni yɛrɛ kɛra kununko zuye kalo tile mugan ni fila san ba fila mugan ni wɔɔrɔ n'o bɛ ɲɛsin ɲɛtaa yɛrɛ ma an ka kalanko dakun bɛɛ lajɛlen na o ɲɛtaa yɛrɛ sabatili bolo ma u da nɛnkun sera dakunba damadɔ ma n'o bɛ tali kɛ subahana mansinko tɛkinolozi ani lakɔli walew n'a ɲɔgɔnna caman o ɲɛmaya baara ninnu kun minɛna kununko zuye kalo tile mugan ni fila san ba fila mugan ni wɔɔrɔ an ka minisiri fɔlɔ général de division Abudulayi Mayiga fɛ ni o yɛrɛ kɛra primature kɔnɔ N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa soko kunnafoni bunakun kan waati tɛmɛnen a jirala k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw bɛna ci yaasa jamana yɛrɛ bɛ se ka fɛrɛ cogo min na gudurɔnko nasira fɛ o so ciliw olu waleyaw kɛra kununko ka kɛ ni zuye kalo tile mugan ni fila san ba fila mugan ni wɔɔrɔ n'o bɛ tali kɛ bangɔni jalakɔrɔji safo dabani ani ɲɔsɔnbugu la o baaraw yɛrɛ ninnu na kununko i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na zuye kalo tile mugan ni fila san ba fila mugan ni wɔɔrɔ n'o o baaraw ɲɛmaya minɛnen don kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bolo kulu min ka ca ɲɛ kulu min bɛ ɲɛsin minisiriso min ka ca ɲɛsinnen don so ani du koɲɛw bɛɛ lajɛlen sabatili ma o kulu kɛrɛnkɛrɛnnen o maa ɲɛmaa ni o ye mahamadu Wɔlɔgɛmu a y'a jira k'a fɔ ko farankan la k'a bɛ t'i jɔ du kɛmɛ duuru ani bi wolonwula ni saba ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la o de kan ka ci o kɛmɛ duuru ni bi wolonwula ni saba ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ko dutigi kɛmɛ naani ani bi saba ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu ye bolo bila kɛ sɛbɛn na n'a bɛ f'o ma ko procès-verbaux olu yɛrɛ fana cɛ la maa minnu ni nafolo kasabi kan ka segin u ma ka sababu kɛ u ka duw cira ko a bɛ jɔ maa kɛmɛ ani bi naani ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la olu de y'u ka nafolo kasabi sɔrɔ ni baara in dakun na kɔkan kibaruw bɛ taa n'an ye Sɛnɛgali jamana kan a jirala k'a fɔ ko Sɛnɛgali jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni ale Maki Sali ye ale tun ye taama kɛ ka taa Sɛnɛgali jamana kɔnɔ ni ka taa ɲinini kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Basiru Jomayi Fayi ni an bɛ waati min na i ko sisan Sɛnɛgali jamana ɲɛmaa ye ale ni a ka kulu ni a ka dɛmɛbaga dɔ yaasa u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan min b'a to a bɛ ka a bolo mɔɔnɔbɔ ONU jɔyɔrɔya nɔfɛ cogo min na a bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ o la a ye sɛbɛn walan dɔ walankata kununko zuye kalo tile mugan ni fila san ba fila mugan ni wɔɔrɔ ni a y'a ka nisɔndiya yir'u la kosɛbɛ k'o b'a jira k'a fɔ k'a kan ka cɛsirijala kɛ fila ye ka sanga ni Sɛnɛgalɛw ni Sɛnɛgali jamana o denw ye k'u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna senkɔrɔmatintin ni wale in na an ma kuncɛ ni République démocratique du Congo ye min ye Ebola ko kunnafoni ye OMS maaw olu ka sɛgɛsɛgɛli tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛn walan walankata ni u y'a jira k'a fɔ kununko araba zuye kalo tile mugan ni fila san ba fila mugan ni wɔɔrɔ an bɛ waati min na iko sisan ko dɔ de bɛ ka fara Ebola kan ka taa a fɛ ko a bɛ t'i jɔ maa ba kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la ko olu de ye a sɔrɔ ani fɛnɛ ko dadigi bɛ ka kɛ dugunin dɔ la n'a bɛ f'o ma ko province de l'ituri o kɔnɔna yɛrɛ la ko maa caman de bɛ ka ebola sɔrɔ ka u y'u sɔninfara sigi min kan o kunnafoni ninnu kɔnɔ ko denmisɛnninlamɔgɔ k'olu de bɛ ka sɛgɛn kosɛbɛ ebola ko in bɔn kun na ani ma ni kunnafoni ni sera ka fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma maliba tv un ka kunnafoni ci telimaw kɛnɛ kan maliba tv un jabaranso kan aw k'an bɛn don wɛrɛ ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na